Timpempha Allahu subhanahu wa ta'ala likafika tsiku la kiyama akatiyike pamodzi ndi mtumiki Muhammadin sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Mukuyankhula kwa Mulungu subhanahu wa ta'ala akunena kuti kalla bal tuhibbuna al-ajila wa tadharuna al-akhirah. Bal tuhibbuna al-ajila. Allahu subhanahu wa ta'ala wayankhula mu aya imeneyo kunena kuti vuto ndilonena kuti mmakonda kwambiri dziko lapansi mu hadithi ya mtumiki Muhammadin sallallahu taala alaihi wasallama, iye adafotokoza kunena kuti hubbu dunya raasu kulli khatia, chikondi kulikonda kwambiri dziko lapansi ndi chiyambi cha machimo ena alionse. Ngati mukuona kuti anthu akuphana, basi the reason behind chikondi kwambiri ndi dziko lapansi ndilemere. Tsopano kulemera kuja kukuvuta, akusakasaka njira zachidule zoti alemerere, ndi paja pamene akumapita ndi kumakaphana kumapita ndi kumalandana zinthu kumapita ndi kumakahonga kumabwalo a milandu kuti apeze chuma mu njira yachidule hubbu dunia rasu kulli khatia chikondi kulikonda dziko lapansi ndi chiyambi cha machimo onse amene aku- akuchitidwa lero lino pa dziko lapansi uhule umene anthu akupangawo kuyesesa kuti mwina mwake asangalale pa dziko lapansi Si onse amene amapanga uhule chifukwa cha umphawi. Ena akufuna kulinjoya dziko lapansi, ena akufuna kuti akuti akuti aja ndi aonese amene aja dziko lapansi limenelo. Hubbu dunya rasu kulli khatia, kulikonda dziko lapansi ndiye chiyambi cha machimo onse amene akupangidwa lero lino. Ndiye Mulungu subhanahu wa taala akunena kuti basi inuyo bal tuhibbuna alajila, mumalikonda kwambiri dziko lapansi, watadharuna alakhira, komanso munayiwala kalekale zoti kuli akhira. za akhira zimangodusa pa lilime koma kuti mugwire ntchito yabwino imene ikakuyikeni ku janna siku la kiyama zimenezo kulibe dziko lapansi limenelo akuti mulungu subhanahu wa taala anazalenga janna komanso jahannam allahu tabaraka wa taala ndiye adapita kumuuza jibril alaihi salatu wassalam kuti o iwe jibrilu alaihi salatu wassalam tapita ukaone zimene ndawakonzera akapolo wanga amene ndiwochita zabwino

kunena kuti janna allahu subhanahu wa taala waizunguza ndi zinthu zovuta kwambiri kuzipanga swala ili mmenemo kuti ukalowe ku janna dziko lapansi sulinjoya pamenepo swaumu ili mmenemo kuti ukalowe ku janna dziko lapansi palibe kunjoya pamenepo zaka chuma chimene allahu tabaraka wa taala wakupasacho upereke zimenezo kuti ukalowe ku janna dziko lapansi pamenepo sulinjoya palibe zinjoyi pa dziko lapansi aduniya sijinu lmumin wa jannatu lkafir duniya dziko lapansi janna kwa kafiri koma kwa munthu amene ndi wokhulupirira mwa allahu subhanahu wa taala ndi ndende chifukwa chonena kuti no allah amabwera mpakana muchuma mwako ndikukuuza kuti chuma chimene ndakupasachi ugwiritse ntchito mwakuti mwakuti amene ndi allahu tabaraka wa taala umoyo wa dziko lapansi umoyo wa nthawi yochepa chabe ngakhale allahu subhanahu wataala atakupasa mamiliyoni ngakhale allahu tabaraka wataala atakupasa mabiliyoni unzur ila man malaka dunia biajmaiha oyankhula akunena kuti mukafuna kuzindikira kuti dziko lapansi lilibe value muyang'ane amene allahu tabaraka wataala wawadalisa ndi chuma arraha minha bighairi lkutuni walkafani alipo amene mmamuona akupita kumanda kutenga mamiliyoni kupatula sanda ndi thonje limene amamuyika malo osiyanasiyana munthu amene akumwalira palibe chimene amatenga mamiliyoni amene allahu subhanahu wataala anatipasa zonsezo zozisiya pa ziko lapansi chimene timatenga ife ndi zokhazo zimene tasogoza kuzichita mukusakasaka chifundo cha mulungu subhanahu wataala timpempha allahu tabaraka wataala atiyike mu gulu la anthu amene amagwira ntchito yabwino pamaso pa mulungu subhanahu wataala mulungu akudaliseni kufikiranso nthawi ina imene tikhale tikukambirana zokhuzana ndi dziko lapansi mukhale pomwepo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu